nin fana bɛna kɛ a deuxième partie ye ɲininkali damadamani kɔnɔna la donc an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ye teliya bolo ma ka ɲɛsin an ka ustaz ma ustaz ɲininkali fɔlɔfɔlɔ min bɛ an bolo ka ɲɛsin aw ma n'o bɛ taa kɛ lamɔlikɛla yɛrɛ kan ka jogo jumɛnw de ta walasa a ka lamɔko in bɛ matarafa a bolo o ɲininkali fɔlɔfɔlɔ o de ye n'a fɔla ko lamɔlikɛla lamɔlikɛla kan ka diyaɲɛ yɛrɛ matarafa cogo jumɛn ni a ka lamɔden ye alhamdulilayi rabil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah an bɛ i fo kosɛbɛ kosɛbɛ an y'i ka ɲininkali faamuya yani n'o de ye lamɔlikɛla kan ka kɛ cogoya jumɛn na walama ka diyaɲɛ denmisɛnnin ka diyaɲɛ matarafa cogoya jumɛn na diyaɲɛ bɛɛ kɔrɔ tɛ denmisɛnnin ka diyaɲɛ bɛɛ kɔrɔ tɛ k'a fɔ i k'a ka besoin bɛɛ lajɛlen k'a ye yani cogoya jumɛn na a mana fɔ ko baba n mago bɛ nin fɛn masina in na e ka wuli k'o bɛɛ lajɛlen lase a ma ayi kɔrɔ t'o ye a kɔrɔ ye jumɛn de ye i ka denmisɛnnin don gɛlɛya da fɛ i k'i ɲɛ tugu tuma dɔ la i k'a don gɛlɛya da fɛ walama congéw kɔnɔna la i k'a bila k'a don gɛlɛya da fɛ a ka taa warimisɛnninw ɲini walama a ka baara dɔw laɲini kɛ i n'a fɔ an ka bamanankan na an b'a fɔ cogoya min na ko yanni i ka maa dege jɛgɛdun na i k'a dege jɛgɛminɛ la ala k'a ni sawaba bɛn o ɲininkali jaabi o diyara an ye o tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali filanan o bɛ kɛ min ye sisan ni min bɛ taa dɛ lamɔlikɛla yɛrɛ la lamɔlikɛla keguman o ye mɔgɔ sugu jumɛn de ye a fana bɛ a ka keguya kɛ cogo jumɛn a ka lamɔ yɛrɛ kɔnɔna na alhamdulilayi sheikh saleh ala k'a ni sawaba bɛn amina ɛɛ fa keguman lamɔ kɔnɔna la o de ye fa ye fa min bɛ fa min bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bila a ta yɔrɔ la yani a bɛ gɛlɛya kow la nɔgɔya tɛ yen nɔgɔya kow fana na gɛlɛya fana tɛ yen a bɛ kɛ denmisɛnnin c'est comme denmisɛnnin tɛ a dɔn k'a fɔ baba bɛna nɔgɔya waati min na baba bɛna gɛlɛya waati min na yani lamɔlikɛla keguman bɛ kɛ i n'a fɔ nɔnsi bɛ cogoya min na a tɛ couleur kelen ta cogoya min na dɛ fa keguman bɛ kɛ o cogoya de la masala n'an y'a ta k'a lajɛ an bɛna misaliya kunkurunni di bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ misaliya min kɔnɔna la den fitinin filɛ nin ye a bɛ taa san fila sɔrɔ yɔrɔ min na n'a ba bɛna a dabɔ a ka dabɔli in kɔnɔna la a bɛ kasi dɔw kɛ bamuso b'i ja o kan walasa a ka se ka dabɔ o kɔnɔna in na a ka di ba ye mais o waati na a bɛ gɛlɛya k'a kan pour que a ka se ka bi a ka se k'a yɛrɛ ta a kana dulon ba la o kɔnɔna na o waati na gɛlɛya bɛ ka kɛ dɛ n'a y'a ni hinɛ ta a tɛ se k'a dabɔ o ye dɔnkɛbagaba dɔ ka kuma ye n'o ye ibnu jawzi ye silamɛya jɛturaba dɔ de don ala k'a ni sawaba bɛn o ɲininkali fana ko jaabi o diyala an ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali yɛrɛ sabanan ye teliya bolo ma sisan i ye walawalali kɛ mɔgɔ keguman kan ka a ka keguya kɛ cogo jumɛn lamɔ yɛrɛ kɔnɔna la i yɛrɛ fana ye misaliya di o la sisan an bɛ fɛ k'a lɔn sisan yala lamɔlikɛla ɲuman jɔn de ye lamɔlikɛla ɲuman yɛrɛ ye i bɛ se k'o yɔrɔ walawala alhamdulillah lamɔlikɛla ɲuman o de ye lamɔlikɛla ye lamɔlikɛla min eh, a bɛ se ka nɔnabila kɛ sigida kɔnɔna la a ka denmisɛnninw na walima mɔgɔ wɛrɛw la cogoya bɛɛ lajɛlen na ni sira jumɛn a bɛ se k'u bila hɛrɛ sira kan i n'a fɔ a bɛ se k'u gɛn ka bɔ numan sira kan cogoya min na walasa u ka se ka kɛ sini eh, jeturaw ye diinɛ nin kɔnɔna la a kana se ka nɔ bila u ka diinɛw la o de ye lamɔlikɛla ɲuman ye ala k'an ni sababa o ɲininkali jaabi o diyala an ye kosɛbɛ kosɛbɛ

an ka tiɲɛ fɔ an kumakanw na tiɲɛ ka ye an kumakanw na a n'an kɛwalew la surtout surtout lamɔ kɔnɔna la cogoya jumɛn na ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko muso silamamuso ɲuman n'a y'a denmuso wele k'a fɔ ko karisa n'i m'i dajɛ n bɛna jakumanin wele a y'a daje e ma jakumani wele walama i ye jakuma i y'a a- i y'a lasiran k'a ladaje ko parce que k'i bɛna jakumani wele ko n'i ma jakuma nin wele i ka da la k'a fɔ i ye nkalon tigɛ o misaliya masalan ni i ko den ma n bɛna taa sugu la n'i m'i daje ni n taara sugu la n tɛna sugumɔ d'i ma i tagara i mana sugumɔ d'a ma i ka da la k'a fɔ o bɛ jate i kunna nkalon tigɛbako kelen ye ala k'an ni sababa bɛn Inshallah. o ɲininkali fana ko jaabi o diyala an ye an balima lajɛlikɛlaw donc an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali laban ye n'o ye hikima yɛrɛ ye lamɔkɛla bolo yɛrɛ hikima yɛrɛ n'o ye a bɛ fɔ fɛn min ma ko ka fɛn bila a bila yɔrɔ la hikima kan ka matarafa cogo jumɛn lamɔbaga yɛrɛ bolo tumana min na a bɛ k'a ka denmisɛnw lamɔ eh, ala k'an ni sababa bɛn eh, kodɔn ye fɛnba le ye ni ala ye kodɔn di mɔgɔ min ma i ka da la k'a fɔ a ye fɛnba d'i ma surtout lamɔ kɔnɔna la mm-hmm. nka lamɔ bonda kɔnɔna la laɲini min bɛ kodɔn na yan mm-hmm. o de ye fa ni ba ka kodɔn mm-hmm. o bɛna lamɔ kɛ waati min na fo k'a sɔrɔ fa ni ba ka bɛn fɛn dɔ de kan k'a fɔ an k'an den lamɔ nin kɔnɔna la fa mana kuma min fɔ ba man tɛ k'o contraire fɔ walasa lamɔ kana se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ laɲini ye o kodɔn de ye o fana kɔnɔna la e bɛ taa sɔrɔ den o bɛ den bila fɛn dɔ de kɔnɔna la facɛma bɛ i janto o kan ni ba ko ko den pininen don ba kan facɛ kan ka o respecté k'a fɔ i pininen don i ba ko k'i tɛ nin kɛ i pininen don mais facɛ man tɛ k'a fɔ e mama ka pinili tɛ pinini sa tɛmɛ ka bɔ yen o o fasugu na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila den ka lamɔ la i n'a fɔ cogoya min na o fana bɛ se ka fɔnkɔɲɔgɔnya don aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na lamɔ kɛ cogoya la ala k'a ni sawaba bɛn o diyara an ye nka an bɛ to kodɔn yɛrɛ hukumu kɔnɔna la komi y'a yira ko fa ni ba olu de kan ka kodɔn matarafa walasa den ka lamɔ a bɛ timɛ cogo min na nka est ce que kodɔn yɛrɛ o a bɛ giriya ba de ka côté la wa walima a bɛ giriya fa de ka côté la walima o fila bɛɛ lajɛlen kan ka niyɔrɔba kelen sɔrɔ kodɔn in kɔnɔna la den yɛrɛ ka lamɔ la. ɛɛ eh, alihamudulilayi rabil alamin ɛɛ eh, a tɛ taa côté fila la koyi mhm. a u fila bɛɛ lajɛlen ka responsabilité de don sabula n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la. barisa n'i y'a ye k'a fɔ parce que den bɛ waati min kɛ ni a ba ye o de ka ca ka tɛmɛ ni a fa ye n ye kuma fɔ ka bɛn yɔrɔ nin de ma. ɛɛ eh, i ye waati i y'o yɔrɔ min fɔ mhm. o ye. i ma o ye mal organisation de mm-hmm. o ye mal organisation de sinon adamaden o adamaden n'i organiser la den bɛ waatinin min kɛ ni a ba ye o mm-hmm. waati dɔnnen don o ye a fitinin nin ka na bila san fila san saba la e bɛ taa sɔrɔ a b'a ba lazimiya a bɛ waatinin min kɛ ni o ye o kɔnɔna la e fana bɛ se ka fɛn dɔ di o ma waati la sinon laɲini bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ni den sɔrɔla mhm. a bɛ waati min kɛ n'a ba ye o kɔnɔna la a tɛ se k'o kɛ ni a fa ye ni a kɔrɔbɛ eh, ba ye n'a kɔrɔbayala o la o kɔnɔna la u bɛ organisation u bɛ u b'u organiser mhm. ka bɛn ni den ka fɛn ye waati min na ni den ko ko a ah, baba n bɛ fɛ ka n bɛ fɛ an ka taa nin yɔrɔ la i kan k'i programmer ka bɛn o de ma ka waati di a ma ka se ka hakilinan dɔ k'a dɔn i muso bɛ ka bamuso in bɛ ka lamɔ kɛ cogoya min na est ce que a n'i ka lamɔ bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ wa ni o lamɔ tɛ ka taa aw bɛ sigi aw mɔgɔ fila a bɛ k'a fɔ a i bɛ ka den in lamɔ nin cogo la tan a ye sa i ka nin yɔrɔ yɛlɛma a i k'a kɛ nin cogo la tan walima ni waatinin min b'i bolo o kɔnɔna la i sa kosɛbɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na i ka waati di den nin ma i ka se k'a ka lamɔ matarafa cogoya min na i n'a fɔ ba bɛ waati di a ma cogoya min na mm. sinon n'o kɛra ba ka waati dilen bɛ caya den ma ka tɛmɛ fa ta kan ala k'an ni sababu bɛn amina yarabi o diyala an ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc an balima lajɛlikɛlaw ni waati in na a yɛrɛ y'a lamɛn sisan dɛ ustaz yusuf kulubali a ye walawalali caman caman di lamɔkɛla kan ka jogo minnu ta walisa a ka lamɔ bɛ matarafa a bolo a y'a yira k'a fɔ ko a dɛnni bɛ sigi ka fɔ ka bɛn de la bi maana

minnu bɛ an ka fɛnw partager la Yeelen TV page kan ani minnu bɛ a partager la whatsapp ni facebook kan an ka foli bɛ olu ye kosɛbɛ kosɛbɛ Ala k'an n'u sara ni hɛrɛ ye amina yarabi donc an balima lamɛnnikɛlaw an balima lajɛlikɛlaw ni waati in na folikan bɛ di aw de ma aw minnu ye sɛgɛnbali ɲinabaliw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen a b'an ka émission partager réseaux sociaux sanfɛ facebook sanfɛ ani youtube yɛrɛ fana ni kɔnɔna la a fana bɛ a yɛrɛ abonné a kɔnɔna la ni ala sɔnna ma a bɛna eh, fayida caman caman sɔrɔ Yeelen TV yɛrɛ ka page kan n'o ye facebook ye ani youtube yɛrɛ fana ni kɔnɔna ye ça a été un grand plaisir pour nous de partager cette émission avec vous sachez que le thème de ce jour est terminé aujourd'hui donc ni ala sɔnna ma an bɛna don thème wɛrɛ kɔnɔna la dɔgɔkun nataw la inshallahu taala folikan bɛ di an ka cameraman ma n'o ye tanu suwaliw ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen a b'an ka bila kɔnɔna la an bɛ tila ka folikan fana di musa kamara ma ni ale bɛ an ka montage n'a ka mixage kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ala ka an ni o bɛɛ lajɛlen sara kayira la n'an sera nin yɔrɔ nin na an bɛ baro sunzuri yan an b'a fɔ aw k'an bɛn sigida wɛrɛ kɔnɔna la d'ici là portez-vous bien salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh